Tu as une épouse aussi. Mais n m'a lɔn kɛrɛ min b'a cɛ ne b'a ɲin'i fɛ ala kama kiraba kama kosɔn sallallahu wa sallam Chico sabari laisse la fille en paix i m'a lɔn mun de dɛ mais c'est trop c'est beaucoup je suis sûre que mɔgɔ fana bɛ yen min b'a f'i ye ko d'arrêter il faut voir son état et puis a lɔn ko waliden de Kɛlɛ sugu min b'a cɛ n'a tɛ se ka ban c'est pas normal tu as aussi des sœurs je pense tu as des mamans tu as des tantes euh, Nigini ne mérite pas ça c'est vraiment trop sincèrement c'est trop mɔgɔ yɛrɛ bɛ muso y'a kɔnɔ fanin ten a b'ala le bolo a ni b'ala le bolo an bɛɛ ka kan ka dugawu don Nigini y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔ bɔ nɛnini na pardon

C'est pas bien. C'est pas bien, hein? Chico, vraiment, je compte sur toi. N b'a lɔn silamaden le b'i ye i bɛ sabari kɔrɔ lɔn. Sabari tɛ ko k'a fɔ ko i siranna, mais a to yen. Hein? An bɛɛ ka dugumakaran kɛ an ka mɔgɔ taala morikaran na. mɔgɔ min ta bɛ sabari min bɛ sɔn sabari la o le kɔrɔ ka fɔ ani bɛ ala bolo mais ne y'a kɛra ten balo bɛɛ bɛ walimuso nɛni elle est mariée nin video in n b'a adressé n ba la la mama africa la baobab la bibliothèque la mère de toutes les panafricains aïcha koné nin ye ne yɛrɛ woloba ye nka ne ba m'a faamuya a bɛ fili la il paraît que ne ba ye video kɔrɔkɔrɔ dɔ de ye depuis nin mankan in début la ne ye kumana siɲɛ kelen ça a été un peu fort ɔ il paraît que a y'o video de ye bi a y'a choqué dɔɔnin quoi donc a ye nin video in kɛ k'a adressé n na a m'a adressé n na kojugu kan a y'a adressé a den de ye n ye sinon a tun bɛ se ka n to fili kɔnɔ mama big respect n ye n bolo fila da n kɔ ka n bolo da n disi kan k'i fo sabula i ni bonya ka kan i bɛ bonya mérite kojugu mama ne da tɛ ko in na a mɛnna a mɛnna ne ye n retiré ka bɔ nin ko in na n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen n tɛna n da don a la parce que a ko kɛra muso kɛlɛ ye à plus forte raison muso kɔnɔma ka taa ko n b'o kɛlɛ parce que ne b'a dɔn den nafa ye min ye den ye mun de ye mama layiru de don n y'a d'i ma devant le monde nin kɛlɛ in ne ye n da bɔ a la mais ni n kun y'a fɔ wa bi n bɛ segin a kan n bɛ layiru in kurakuraya e kama kɛlɛ in n'i ye n da y'a la dɔrɔn se que n bɛ fɛ ka intervenir a ka dabila sinon kɛlɛ in n tɛ pari kɛ tuguni n tɛ kuma la n tɛ kɛlɛ in kɛ ni ala ka diɲɛ ye tant que kɔni n kunkolo bɛ n kanda la hakili ka ɲi a dafalen don n da tɛ don kɛlɛ in na k'a fɔ n bɛ juguman fɔ mɔgɔ si ma n kɔni b'a ɲini k'u labɛn k'a dilan mais n tɛ k'a tiɲɛbaga ye komi e y'a dilan cogo min na afiriki kɔnɔ komi e y'a dilan cogo min na mali kɔnɔ komi e y'a dilan cogo min na farafinna bɛɛ diɲɛ bɛɛ yarɔ bɛɛ sɔnnen don e ye bɛɛ ka bonya bɛ e kan ma mère a kun ka di ne ye e sen ma se yɔrɔ min na ne ka tɛmɛ yen kan e ma se ka min kɛ ne ka se ka o bɛɛ kɛ ma mère sabula ne bɛ fɛ ka e ka image ɲɔgɔnna de sɔrɔ ne bɛ fɛ ka kɛ e ɲɔgɔnna bibliotɛki de ye ne b'a dɔn o tɛ sɔrɔ muso kɔnɔma burujali la donc halisa i k'an sama ni duwawu ye video min n'i y'a ye n'a y'i choqué n bɛ yafa ɲini i fɛ video kɔrɔ don i b'a dɔn anw ye denmisɛnninw ye fili b'an sɔrɔ kuma bɛɛ nka n'ala sɔnna ma a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ reproduit inshallah e kama mɔgɔ caman bɛɛ cœur bɛna apaiser nin ko in yɛrɛ la sabula anw bɛɛ ba bɔra ka kuma yɔrɔ min na yarɔ kuma tɔ tɛ to bilen hakɛto b'o kan big respect la mama mama afrika aïcha koné